Tiperekenso moni wina nthawi ino ya chigawo cha kumasana. Ndikhulupirira tsiku lanu likuyenda bwino. Pali nkhani imene atipeza mwadzidzidzi, nkhani zingapo koma zooneka kuti zofanana ndi nkhani yoti uh, azikuluakulu a dpp komanso ena amene anali azikuluakulu a dpp nthawi imeneyo amangidwa tikunena pano ena ali mchitokosi cha polisi tikunena pano ena akufunsidwa mafunso ndi a fiscal police ndiye nkhani zake sizazitali kwambiri zifupizifupi komabe ndimafuna kuti tigawane kuti musangozimvera masamba a mchezo nkhanizi zikuyenda motere kunena kuti phungu wa Blantyre City South East a Sameer Suleiman akazipereka ku polisi kutsatira kusindikizidwa kwa kalata ah, yoti iwo amangidwe ndipo loya wa Suleiman a Felix Tambulasi atsimikiza za izi polankhula ndi Times 360 Malawi. A Tambusula ati alangiza a Suleman kuti akangozipereka ku polisi kusiyana ndi kuti apolisi adziwasaka. Padakali pano afika kale ku polisi kuti amve bwinobwino pa chifukwa chomwe akuwafunira, atero loya wa a Suleiman bambo Tambulasi. Ngakhale sanafotokoze bwino pa za zifukwa, chikalata chomwe anthu achiona pa za nkhani yokhudza zomwe a Suleman anena pa interview yomwe inaonetsedwa pa tsamba la mchezo ndi zina mwa zifukwa zimene akuwafunira ku polisi. Izi analankhula pa tsamba la Facebook mu programu ya DPP podcast imene akumacheza ndi azikuluakulu a DPP osiyanasiyana. pamene iwo akuti ananena akuluakulu ena a chipani cha mcp kuti akufuna kuwapha ndipo mwa ena mwa akuluakulu amene anatchulidwa mkanemayo ndi monga a richard chimwendo banda a baba steven malondera komanso a ken zikhale ng'oma ndipo tikunena pano bambo Suleman ali mchitokosi cha apolisi komanso kwinaku akudikira kuti amve kuti kodi chenicheni chimene apalamula kuti pakana afike pomangidwa ndi chani ndipo pa nkhani ngati yomweyo lero lomwe ku lilongwe apolisi nawonso kumeneko atsekera mchitokosi bambo Joseph Mwanamveka omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo cha kumwera. Ambiri mwa ife tikuwadziwa bambo Joseph Mwanamveka ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuthamanga kwambiri chigawo cha kumwera kupanga kampeni kumuthandizira mtsogoleri wakale wa chipani ah, wa dziko lino komanso amene ali president amene akuzayimira pa mpando wa president pa chisankho chimene chikubwera mu September 2016 2025 September 16 2025 ndipo loya wawo wa Mwanamveka a Kalekeni Kaphale atsimikiza za izi koma sanapereke tsatanetsatane maka pa zifukwa zomwe uh, Mwanamveka awamangira Koma malipoti akusonyeza kuti iwo amangidwa powaganizira kuti anatenga nawo mbali pa zachinyengo za ku kampani ya Salima Sugar pamene iwo nthawi imeneyo anali uh, nduna ya zachuma mu ulamuliro wa DPP. ndipo nkhani inanso imene yangotipeza kumene ndi yonena kuti mlembi wakale mu unduna wa zachuma a cliff chiunda mlembi wakale mu ofesi ya mtsogoleri ndi nduna a lloyd muhara ndi mkulu wakale wa bungwe la mera wakale a Collins Magalasi nawo awaitana ku polisi komwe akufunsidwa mafunso. Owayimirira a Kalekeni Kaphale atsimikiza za izi ndipo ati akadafufuza za milandu yomwe awaitanira. Koma a Kaphale ati zikumveka kuti nkhani yake ndi yofanana ndi ya Mwanamveka omwe amangidwa lero. Malingana ndi a Kaphale, nawo angomva kuti nkhani yake ikukhudzana ndi kampani ya Salima Sugar ndipo ati akapeza zenizeni atiuza ndipo ifenso pano tinene kuti zenizenizo zikaperekedwa tibwera tikulongosolereni kuti tapeza zotani. Pitirizani kukhala tsiku lopambana mwakoma nonse. Bye bye.